Trí, dó, haon, náid, beo! Dia dhaoibh, seo Brian arís ag léamh na nuachta as Meiriceá inniu, Déardaoin an ceathrú lá fichead de mhí Mheán Fómhair dhá mhíle is a cúig déag. Níl mórán ama agam inniu chun an nuaíocht a léamh, mar sin ní bhfaighidh sibh ach na mórscéalta. Scéal mór uimhir a haon, bhuel tá dhá mhórscéal as ceantar Nua-Eabhrac Inniu, ceann uimhir a haon, an Pápa, bhuel, i ndáiríre, bhí sé i Washington agus muna bhfuil dul amú orm, tá sé ag déanamh ar Philadelphia ar dtús agus ansin Nua-Eabhrac, b'fhéidir. Tá an. Ní fios go baileach, ní fios domsa cibé, cén fáth go bhfuil an Pápa sna Stáit Aontaithe. Ní hiad na Stáit Aontaithe, ní hé na Stáit Aontaithe an tír is mó Caitlicí ar domhan, agus go deimhin ní hé na Stáit Aontaithe an tír is mó cleachtais do Chaitlicigh, ach tá sé anseo agus os rud é go bhfuil sé anseo tá an-chuid béime á leagan ar rudaí pápúla mar gheall ar na Stáit Aontaithe agus an ról láidir lárnach agus atá ag an tír sin ar an domhan. Um, tá an Pápa ag leagan béime ar rudaí mar athrú timpeallachta, inimirce agus bochtanas agus is cosúil go bhfuil a theachtaireacht ag bogadh ó réimse na. na tréadúlachta go réimse na polaitíochta. Ar ndóigh, tá an Pápa Proinsias ag fanacht amach chomh fada agus is féidir leis ó pholaitíocht na hachrannachta. Thug mé faoi deara inné nach bhfuil Fox, an stáisiún teilifíse Fox, ag fanacht amach ón achrann agus tá siadsan ag gríosadh na bpolaiteoirí craiceáilte ar an eite dheis. fáilte fuar a fhearadh roimhe. Beidh an Pápa ag tabhairt óráide os comhair Comh. Comhsheisiún de chuid na Comhdhála agus an tSeanaid inniu agus is dócha go bhfuil cuid mhaith den scéal seo ag teacht ón réamhphoiblíocht. Scéal uimhir a dó, níl mórán le rá agam faoi ach amháin go bhfuil

go dtí go ndeacha sé go teach altramais in West Caldwell. Bhí baint mhór aige le Montclair State University agus bhí museum ansin tiomnaithe dó agus ba chosúil gur thug sé an-chuid airgid don ollscoil sin. Bhí sé nócha bliana d'aois. Ar ndóigh, an cháil ba mhó a bhí air ná mar imreoir daorchluife do na Yankees, cé gur thit sé amach leo ó na nóchaidí, sílim, go dtí 2013 nó mar sin, nuair a tháinig roinnt de lucht bhainistíochta na Yankees siar go New Jersey chun síochán a dhéanamh leis. So sin iad na scéalta áitiúla. Más ea, tá níos mó suime agamsa i scéal Volkswagen. Tá scéal amháin ag díriú airde ar an gcaoi ina bhfuil an scannal seo ag teimhliú dea-chlú na Gearmáine thar lear. Bhí an Ghearmáin tar éis obair an-mhór a dhéanamh ó dheireadh an Dara Chogadh Domhanda amach ag taispeáint iad féin a chur chun cinn mar dhaoine cliste, síochánta, comhoibreacha agus, thar aon rud eile, ionraic. Agus tá an scannal seo tar éis an feachtas sin a chur siar fiche bliana, ar shlite áirithe, déarfainn. Ní hé gur dearnadh calaois, ach is é an chaoi rianúil a ndearnadh an chalaois sin atá ag cur iontais ar dhaoine. Ní fhéadfadh duine ar bith é seo a dhéanamh de thaisme. Ní hé gur scríobh cláraitheoir éigin cúpla líne breise cóid de thaisme a chuir fearas sceithgháis na mótar ó mhaith. Is léir gur dearnadh taighde ar conas a dhéantar scrúdú timpeallachta ar chairr agus cé mar a bhreathnaíonn an carr, céard a dhéanann an carr i rith an scrúdaithe sin ionas go bhféadfadh na cairr, ionas go bhféadfaí cód a scríobh. a thuigfeadh ag an nóiméad sin go raibh scrúdú sceitheadh-gháis ar siúl agus an fearas timpeallachta a chur ag obair. Ní fhéadfadh sé seo teacht ag am níos measa don Ghearmáin. De réir a chéile, go háirithe sna bhlianta beaga anuas, tá an Ghearmáin ag glacadh, dá ainneoin féin, is cosúil, forlámhas ar. ar an Eoraip, ar an Aontas Eorpach. Go cinnte, tá an Ghearmáin i gceannas i gcuid mhaith de na réimsí is tiarnas dosháraithe é. Agus leis an, bhuel, ní ceart dom forlámhas a rá, is dócha, níl, tá, tá, ciall bhreise leis sin nach bhfuil mé ag iarraidh a thabhairt le fios. Ach ceannas go cinnte. Agus leis an gceannas seo bhí an Ghearmáin ag sciolladh na dtíortha san Aontas Eorpach nach raibh sásta cloí le rialacha timpeallachta agus ag tabhairt gearradh teanga do na tíortha sin nach raibh sásta glacadh le céatadán áirithe dídeanaithe, dídeanaithe gan leithscéal. Bhí an Ghearmáin ag. á chur féin chun cinn mar thír tíosúil agus tír a bhí sásta glacadh le dídeanaithe, ainneoin go raibh tíortha eile ag loiceadh ó.

agus cirte ceannasaíochta go fairsing sa Ghearmáin agus go tobann tá gach rud pléasctha san aer anois. Tá an scannal seo tar éis an Ghearmáin a chraitheadh go corp lár an chroí. Ní scéal míghníomh amháin é seo ina bhfuil séitéir eicínt nochtaithe, Ach scéal cuimsitheach bainteach le séitéireacht rianúil ar bhonn uilíoch, caithfidh go raibh a fhios ag Martin Winterkorn, Príomhfheidhmeannach an chomhlachta, céard a bhí ar siúl, agus go cinnte tá dea-chlú na Gearmáine teimhlithe go dona i ndiaidh an scannail seo. Is dócha go raibh sé dosheachanta

i dtaobh sceithgháis as na cairr seo. Ní fios anois cén athrú, cén t-athrú a thiocfas ar an Ghearmáin mar cheann scríbe agus ofrálaí deiseanna do dhídeanaithe. Ag an am céanna, tá an Ghearmáin curtha in áit sách ciotach. Beidh cruinniú mullaigh mí na Nollag i bPáras, ina raibh an Ghearmáin chun í féin a chur chun tosaigh mar, a chur chun cinn mar thosaí sa Domhan Thiar i dtaobh cumhacht thionsclaíoch agus timpeallacht. Tá an. feachtas sin ina smidiríní anois. I ndiaidh seo, tá ceannairí na Gearmáine ag streachailt iad féin a chur chomh fada agus is féidir leo ón scannal agus an damáiste do thionscal na ngluaisteáin a mhaolú chomh fada agus is féidir. Tá ceann as gach seacht post sa Ghearmáin ceangailte le tógáil carr. Baineann an scéal seo leis an timpeallacht chomh maith le séitéireacht. Tá damáiste dona déanta do Volkswagen mar chomhlacht a dhéanann gníomh in aghaidh na n-astúchán sceite agus ar mhaithe leis an domhan ó thaobh gás ceaptha teasa, sin iad na gáis a dhéanann teach gloine den domhan, agus is cosúil go raibh na cairr seo ag. ceathracha mhéid slán a scéalaigh níos mó ná an méid ceadaithe. Ní in ann a bhí sé a phost a shábháil. Dhearbhaigh sé sheas sé air nach raibh baint aige féin leis na míghníomhartha seo ach. Is deacair é sin a chreidiúint nuair a bhreathnaíonn tú ar chomh rianúil agus a bhí an séitéireacht seo. Labhair mé faoin Phápa, labhair mé faoi Yogi Berra, Labhair mé faoi scannal na Gearmáine agus Martin Winterkorn. Níl ach scéal amháin eile, bainteach an turas seo le ISIS sa tSiria. Tá fear darb ainm Gregory Hooker ag tabhairt le fios ó Central Command go bhfuil go bhfuiltear ag tabhairt tuairiscí ó théatar cogaidh na tSiria atá rótharraingteach, sé sin, ródhearfach, nuair i ndáiríre nach bhfuil mórán bua le feiceáil sa chogadh in aghaidh ISIS. Bhuel, sin iad na scéalta móra. Tá sé ina fhómhar ceart anois, thar seachtain amháin tá an aimsir athraithe chomh tapaidh sin gur féidir é a fheiceáil sna duilleoga, ach fós féin tá spéir deas gorm againn agus is féidir dul ag rith rinne mise ar maidin in T-léine le muinchillí gearra so tá an t-ádh linn go fóill. Tá sé an ceathrú lá fichead de mí Mheán Fómhair anois. Agus sin deireadh na nuachta don lá inniu. Guím lá deas oraibh go léir go dtí go bhfeicfidh muid a chéile arís, agus go gcumhdaí Dia sibh.